Uh, happy Sabbath abale ndi alongo, tikulandireni uh, ku Sabbath monologue ya lero pa June 7 eti kanga ndi June ya yeah, June 7 eti I uh, hope munali ndi wiki kapena kuti sabata lopambana And I hope kuti Ambuye wakumwamba akusungani ndi thanzi ndi moyo. Ah, ndimakukondani kwambiri. I really appreciate presence yanu m'moyo mwanga. Ah, so you my viewer, I do not take your presence for granted uh, mukaonera onera olo mukamaonera kumathira ndemanga kupanga comment in the comment box it just comment anything comment eh, you can say amen you know comment things on the on the video m'musimo zimathandizira kuti no vidiyoyo ipite patali. Popanga zimenezozo mumakhala kuti mukuthandizira kuti no kulalikira uthenga eti inuyo muthandizira kuti vidiyoyonso ipite patali. So comment anything, you can even comment an emoji ka yosekelera ka, ka emoji ya thumbs up. chilichonse chimene mungathe kupanga comment tiyeni tipange comment m'musimo ndiye paja ah, ine ndine cameraman wandekha ndiye mundikhululukira kuti ndimakhala ndikuyang'ana apapa ndimakhala ndikuyang'ana pa screen ndikuona kuti kodi chikujambula ndikusuzumira maminitsi kusuzumira battery yanga kuti ndione kuti china chilichonse chili m'malo mwake. Takulandirani ku Sabbath monologue. Uh, as you can see, again, uh, uh, we are in uh, nature uh, once again. nature imene ndabwera lero uh, kulibe any big river uh, just tima tima streams tongoyenda but it's beautiful Ah, kwa mitengonso kundikumbutsa kwa asisi anga komwe kumpoto ku Viphya ku Viphya so it's uh, kwa mitengonso yopanga tawa tawa eti yopita mmwamba yo yokuvindikirani pamwamba apa it's very very beautiful um, Mwina mwina mwaiona kale kuti Sabbath monologue ikumakhala more of a free style, sindikumakhala kuti uh, chifukwa kuti tikumayipanga kumalo kuti si tilibe projector sitikuona pa kompyuta so ikumangokhala more of a freestyle kungokhala ngati tikucheza eti ngati tikucheza choncho uh, m'maola awa a, a sabata Yeah, so as I was coming, mene ndimabwera, okay, actually, uh, maybe ti, tipemphere. Ambuye akumwamba, pamene tikupanga Sabbath monologue imeneyi, mudalitse mawu onse amene takambirane, kucheza kwathu kwa lero, mudalitsenso anthu onse oonera uh, kuti adalitsike mwapaderadera mu dzina lopambana Yesu Khristu, muthamangitse Satana, mutisunge, mundipatse mawu anu mkamwa mwanga m'dzina Yesu Khristu. amen so uh, mene ndima ndinalowa kukutentha kuli dzuwa kutentha kutentha kwa uncomfortable kuja ndiye uh, mundikhululukire ndizikhala ngati ndikuthamangitsa zinthu zouluka uluka eh, zangati monologue ija tinapanga ku, ku st joseph river kunokoso kwachuluka zouluka anyway koma me- ndimanena kuti mmene ndimabwera mmene ndimalowa kukutentha kwambiri nde can you imagine uh, munthu ndikuchoka kutchalitchi ndavala jekete yanga nde kukhalanso kuti kutentha nde e kumatentha nde kuti umangotuluka thukuta kutentha kokhakokha so mmene ndimadzalowa pa mtsinje amene mmene ma- mmene madutsa- mmene ndimalowa ndimadutsa pena pake pa mtsinje wina wake ndiye sinanga ku- kumene tinayimika transport kumene tinayimika galimoto ndiye kuti kumene kunali dzuwako Hello. ndi kumene kunali dzuwako so kuno ukamalowa ukamalowa mitengo umachita kukhala ngati kuti ukulowa in a in a in a sanctuary in a temple eh? ndiyeno what i want to say is ndifuna ndinene kuti um, It's amazing how Mulungu ananena, ananena mu Bible onena kuti no uh, time of trouble ikadzafika time of trouble yake ndikukamba pano za the time of trouble ya Sunday Law Am, amanena kuti amatilangiza kuti don't prepare what to say bible imatero don't prepare what to say because the holy spirit akuti mzimu woyera azakupasa chonena nthawi yomweyo so um, i'm saying this chifukwa choti no ukakhala kuti ukakhala kuti sometimes what god does zimangondisangalatsa uh, ukakhala kuti mawu a mulungu ali pafupi m'mutu mwako it's very easy for mulungu kutenga verse nkukuyankhula china chake. So Mzimu Woyera amayuza ma verse omwe aja ali mmutu ali mmutu mwako aja, ali mmutu mwathu amene tinaloweza. He takes those verses and amakulankhula china chake, amakukumbutsa china chake. You know, ndikulumikizatu ndi nkhani ya kuti nthawi ya Sunday law tisa sitikuyenera kupanga prepare kuti a set speech, right? Sitikuyenera kupanga prepare a set speech. Mzimu Woyera azatikumbutsa what to say, what to speak. Anyway, so mmene ndimalowa ndikuti dzuwa inandipweteka kwabasi natuka thukuta natenthedwa kwabasi nanga si ndavalanso jacket natenthedwa kwabasi ndiye i had to naenda mwachangu changu kuti ino ndilowe ino mu canopy canopy ya mitengo yet yeah so nalowa nangoti kungolowa kuchita kumva kuti zii zii zii zii zii kuti no pamene pakutentha ndi pamtetete paja pamene palibe mitengo paja ndi pamene pakutentha koma mkati mwa mitengomu muli zii zii zii zii zii bwinobwino simukutentha its actually even a, a big lesson to ma human beings timakonda kuti ma human beings ma human beings chifukwa cha tchimo we are disconnected from design mmene mulungu anapangira design eti so we are disconnected from nature from design i believe kuti tinakhala kuti timasunga mitengo mmene tikuyenera kuisungira kusunga tchire right kuti osangofika malo pamalo paliponse ndikupanga clear yeah Iyayi. Tinakhala kuti timasunga mitengo mmene imayenera kusungidwira. Mwina bwenzi ambiri sitikudandaula. Mphepo za mkuntho, you know, I can imagine chitchire cha thick kuti mphepo ya mkunthoyo even itati yabwera mu chithick- chitchire cha thick, I can imagine kuti singakwanise kugwetsa mitengo yonseyo, eti? So some of these things they are put there to create balance and protection. to their for our own benefit you know nthawi ina yake nadabwa ndikuonera uh, Doug Batchelor anazakamba zonena kuti anazakamba za verse yake yonena kuti the tree is the life of man inenso I was shocked kuti eh kani kuli verse yotero I didn't even know kuti kuli verse yotero ine inandisangalatsa kwabasi kuti the tree is the life of man Some, imatero verseyo something like that so we are disconnected from nature anthu right uh, we are tina tina basi we got disconnected chifukwa cha tchimo tinaluza design we do not know we do not live according to mmene design ilili anyway so kungolowa mmitengo muja zizizizizizi now ndikulumikiza ndi nkhani yonena kuti mulungu amango- amakulankhula using ma amakulankhula using mawu amene ali mkati mwako kale eti when the word is already kuti munthu u- una- mun- se unaloweza verse eti unaloweza maverse ka unaloweza verse ka unayiwerengapo nde its very close to your mind the holy spirit just takes that same verse and kukulankhulitsa and that's how he would do it mu nthawi ya mark of the beast that's why amene amene kuti don't prepare a set speech it, do- it doesn't mean kuti ungokhala koma what it means is u- as you are doing daily communion reading the word of god the holy spirit will use maverse amene ajawo you are preparing nthawi imene ijayo He will use that verses to encourage you. So when I entered, nangoti kungolowa kuti no uh, kuti mitengo yandipanga no cover eti ndinangomva voice um, Mulungu akundikumbutsa kuti I told you kuti the sun shall not smite thee by day nor the moon by night and that is Masalimo 121 I think it's verse 1 2 3 4 I think it verse 5 the sun shall not smite thee by day

promise ya Mulungu. Pali ma promise ena ake ali m'Baibulo oti no we, we will have to wait until that time kuti no tidzayipange prove it koma ine ndimaona kuti mulungu is- panoponso is also giving us a chance to pre-prove kuti no tisango ti- tapangire tu prove kuti a vesi ija ikunena ija- vesi promise ija mulungu ananena ija

has ali ndi zinthu zambiri zimene angathe ku use-a to shield and protect us and I believe that he will also make use of zinthu za natural to protect us. It will not just be kuti dzuwalo sili kutentha ayi, sili kutitentha, koma god can use these things kuti ena it- in, in, in one of the places an, an, an, an, pena pake an- ankatchula malo osiyanasiyana amene anaona ana a mulungu in the great time of trouble right? one of the places she mentions that she saw the god of uh, the children of god sorry munali mu ma forest mu nkhalango so mulungu amakukhanga- amakukhangana kumsonyeza kuti look if you are in a place where it is covered by trees the sun shall not smite thee by day nor the moon by night but the wicked they will be troubled because Most of the city places tingoyerekeza kumalo a ku city anachosa mitengo kalekale, anachosa nature is not there, amakhala mu jungle koma it's a concrete jungle we need to really tinapanga we, we, tinakhala very disconnected ndi nature kunena chilungamo chake we are very disconnected from nature and ma consequences ake tidzaona kutsogolo kuti oh, mitengo ija tinangoona kuitchetcha yonse kuidula mitengo ndiyofunikira you know, tidza tidzaona ma consequences but ana a Mulungu uh, who don't mind camping in the forest ine pena pake ndisaname akuluakulu ndisaname i know time of trouble ndi nthawi yoopsa kwambiri its the most fearful most dreadful time of human history koma to a certain extent Ah, ine mundikhululukiretu honestly ndimakhala excited to see it koma of course bible imanena kuti woe to you who desire the day of the lord ndi tsiku loopsa tiyeni tinene zona ndi tsiku la mdima koma to a certain extent I- ine ine i love nature kwambiri eti i love nature amene mandidziwa i i- i love nature so Ineyo ndimango, the reason why ndimakhala excited ndimangoona ngati kuti time of trouble is an excuse because ine nditakhala ndi mwayi ndikhoza kungoti kungomakhala ndimasirira zinyama zimene zimakhala moyo woti kumangokhala in nature eh, kum- continuously 100% zinyama zimangokhala inside nature not even a house to obstruct the contact they have ndi nature Ndiye pena pake nsaname zimandisiririsa kuti koma Adam and, and Eve amakhala in glory because uh, Ellen White akuti the, the, the, the, cha akuti the grass maudzu they were the carpet akuti the blue sky was the dome the trees were the canopy Hmm? They were living in direct contact ndi nature ndimasirira. Ndi that's why sometimes time of trouble ndimangoona ngati is like an excuse kuti oh si a- atithamangisa kuti ku city kuja. Ah, Nde tipange bwa? Basi ife nde tapitatu kumapiri kuja. Tikakhala. Pena pake pena pake imangondimvekera ngati kudzakhala a very nice excuse kuti eh basi zimene timafunanso kumene tizingokhala mu nature. kungokhala ndi kaya nkatenti kaya nkachani kaya just to keep you from rain koma imagine mmamawa ulionse you just wake up and you just go to the river ndikukadzithira madzi kumamwa madzi from the river and then you commune with god mu nature Eee, brothers and sisters brothers and sisters nsaname ndima zimandipanga excite koma i know kunena kuti ah, don't be too excited i know kuti sizakhala nature yake si, condition ya dziko sizakhala mmene ndikuiganiziramu eti kudza- kudzakhala kuti the earth is troubled idzakhala kuti the earth is angry the earth is troubled ma elements ali angry madzi ena kusanduka magazi kuchitika mphepo za mkuntho the, if the earth will be angry so um, the element ndikati earth ndikutanthauza the elements of nature they will be reeling to and fro So it will not be idzakhala nthawi ya dreadful kwambiri idzakhala nthawi ya dreadful yeah koma that's where the faithful children of god will be some will be in forests Ellen White anaona ena in the mountains in- ena they will actually be in, pri in prison ena aku- anatchula kuti ena they will be in dungeons so 144,000 eh? Uh, ta ambiri tikamaganizira za kuti tikadza ngati tidzapezeka tili we are the living sa- we are part of the living saints in the 144000 ambiri timaziganizira tili kumapiri as if ana onse a mulungu adzakhala ali kumapiri koma Ellen White ndithu ngati nsakulakwitsa pena pake anaona ana a mulungu ali mu ena they were in prisons in dungeons dungeon ndi underground ndi underground pri, pri, prison underground facility Am- ama it's a- it's a dungeon au- ama amakuyikani pansi kwinawe kwa mdima kwa mdima ko ko ko iyi koti ino basi Uh, so Ellen White speaks like kuti ngati they were just azangowasiya to, to starve it so Ena that's where that's where they will be koma they will be 144,000 azakhala kuti they are in the group of the 144,000 azakhala kuti they are, they are ndi ma living saints koma they will not be in ma forest mo koma ena they will be in ma forest mo ena they will be mapiri ena kaya kuti scattered all over the dziko lapansi it's going to be Yeah, it's going to be a very interesting time. Nde ena yesu azapeza from the from the nde kuti ngati ali kuma dungeon ngati ndithu ngati amanga I believe ndithu yesu azapeza ali kumene koko unless mwina zachitika za ku Acts of the Apostles mwina yesu asanabwere asanaonekere mwina angelo azapita kukatsegulira kaye prison yo ndikukakumanizana nawo ndi azinzawo kaya kwina kwake paja kumbukirani kuti mtime of troublemo muliso special resurrection you know ine pena pake nthawi inayake nika i think ndinkauza nzanga ngati sindikulakwitsa kuti ah pena pake anthu fe ngati faith yathu ili yeni yeni you know pena pake timaonesa a low faith chikhulupiriro chochepa because ngati faith yathu ili yeni yeni yeni do you know kunena kuti Anthu amene akufa in the faith of the third angel kuti afa mokhulupirika adzukanso posachedwa pompa adzuka Yesu asanabwere m'mitambo mu the special resurrection amaikonda nkhani imeneyi uh, Martin Mandula uh, yeah, I think I've heard him preach about it nthawi inayake namumva akuyikamba ndithu uh, in, I think kunali ku crusade kaya ndi presentation ndayiwala but some people will be resurrected it's called a special resurrection ndiye ndimanena kuti ah, you know if our faith is really like a very true faith a strong faith anthu amene akumwalira panopo tikumana nawo amene akumwalira in the faith of the third angel tikumana nawo posachedwa pompa very very soon tikhala tikumana nawo

The sun shall not, nkhani iliyonse inachokera kuti the sun shall not smite thee by day nor the moon by chani by night some of the children of god will be under the, the canopies of trees so i believe ena ati amati the, the plagues are not universal sikuti kwina kulikonse kuza mitengo izaonongeka I think Yoweli anakamba nkhani imeneyi. Mitengo izaonongeka, mitengo ya izauma chifukwa cha mliri wa number 4 wa dzuwa wa kutentha kwa dzuwa. Kutentha kwa dzuwa kumeneko sikudzakhala kwa masewera. So not all, koma no ena says kuti the plagues are not universal. So not, I believe it's not all the forests that are going to be destroyed. Ma forest amene no ali ko- Mulungu apanga preserve kuti kuku ndisungeko ana anga amene they'll be they'll be they'll, they'll be preserved for the sake of ana a Mulungu. wabisa kumene kuti and nobody will be able to find you there nobody you know sometimes timakhala worried about things eh? koma zoti mulungu anapanga kale promise kuti no akuti akuti he shall cha he shall hide thee in his pavilion imatero inu paja ndinati ndikufuna ndiloweze masalimo 27 hmm. pakana pano sinamuloweze kulakwatu koma i think ndi pa masalimo 20 20 27 amanena kuti he shall hide thee in his pavilion unfortunately bible langa sindinayende nalo ndaisiya ndaisiya mu ma- ndaisiya mgalimoto so and bible imene ndinayi ili pa foni pa foni ndikujambulira so sinditha kupanga refer komano he shall hide thee

kuyatsa ka laptop screen nde ndikamawerenga the bible ndimakonda kuyatsa ma nature videos uh, mukhoza kukayang'ana ndi mavidiyo abwino kwambiri they are called the scenic relaxation mukangotayipa scenic relaxation 4k scenic relaxation 4k or i- alternatively mukhoza kutayipa dzina la malo like say for example Mukuzalemba Alaska 4K ndipo amabwera ma video a nature akuonetsa ku Alaska ii dziko ili ndi lokongola kobasi ndithami ndikamaonera yoncho ndikama ndikamaonera uku ndikuwerenga ndi kuti the video is just playing in the background basi as you are meditating the, vi, the nature video is playing imakhala so nice ndithanena ukamaona ma forest aja mulungu amazangokuuza kuti forest imeneyo munthu angakupeze kumeneko Uka- ukamaona zimaforest pa mavidiyo mu- ah, munthu angakupeze kumeneko especially with my assistance koma just the forest itself ndi forest so yovuta kuti anthu akupeze komanso with my assistance they azangozungulira zungulira they will search for you koma azangozungulira zungulira mforest mu not able to find you i'm telling you abale ndi alongo if we are faithful to mu, kwa Mulungu kwa ma requirements ake and tili ndi relationship yakuya ndi Mulungu God will protect us in the great time of trouble Mulungu azatipanga shelter so tisachite mantha Do not be afraid. Osachita mantha ndi the great time of trouble. Mulungu azatipanga shield and protect. Pajatu Sabbath monologue ndi ya freestyle paja ndiye mundikhululukira kuti zinazina zimakhala zikubwera just pompa ndikamaganizira something that I meditated Chimene ndachiganizira mkati mwa week ndipange share uh, army ya mulungu army ya mulungu ili ndi magulu awiri mark of the beast imene ikubwera ndi nkhondo anthu ambiri sadziwa zimene zizi It's not just the Mark of the Beast is not just the uh, uh, okay. It is not just the kungokhala kuti it is a false system of jan of uh, of worship. Mandive said kuti mwina ndiza ndiza system ya bodza Al- alone payoka. No no no. You have to understand onena kuti iyi ndi great controversy ijati mainena. This is a great controversy. A great debate, a great battle, ndi two sides fighting against each other, ndi Michael and his angels fought against the dragon. Nkhondo yomwe inayamba kumwamba ija ikupitirira, ndiye the final battle ndi mark of the beast iyoyo nde the final stage mwandimvesa kaye apo

in the mix now kwabwera gulu lina la anthu ma humans now now ma angels aja abwera koma they will be abwera now koma no on the side of ma, the righteous humans eh? helping ma righteous humans uh, on the other side ukhaso ma, ma, ma fallen angels fighting usingiso ma un, the wicked ma unrighteous human beings so it's going to be a clash it's going to be a battle this is what i wanted to this is what i meditated uh, uh this week zimene ndinapanga meditate napeza onaya kuti army ya mulungu ili ndi magulu awiri Army ya Mulungu ili ndi magulu awiri. Army ndikunena army imene Mulungu adatumize to fight Mark of the Beast, nkhondo ya Mark of the Beast. It has two sides. Magulu awiri amenewo maina ake ndi awa na awa. Ili divided into two groups. Pali the dead saints ndiye pali the living saints these are all armies anthu onsewa ndi anthu ankhondo eh, ndi asilikali ankhondo amene at- atakamenye nkhondo mu mark of the beast eh? amene atapite ma frontline soldiers amene mulungu ati ayambirire kutumiza the frontline soldiers akhala ma dead saints okay tikutanthauza chani amene atayambirire kupereka testimony chifukwa battle iyi is we, controversy iyi is a testimony right? Anthu akuyenera aperekere umboni wonena kuti no lamulo la Mulungu sili lidakali in force, silinathere pa mtanda, komanso lamulo la Mulungu ndi lotheka kulisunga. Not only that, Anthu, lamulo la Mulungu ndi lokondedwa kobasi, anthu ena amalikonda kobasi to the extent that they are willing to die for it. So amene akukayamba kupereka testimony imeneyo oyambirira ndi ma dead saint. Nanga ati kuli magulu angati kuli magulu awiri eti? Ma living saint and ma dead saint. Ndiye ma dead saint akupereka their first testimony. Now, I'm not saying kuti nthawi ya Mark of the Beast 144,000 azakhala kuti ali, ali kale alipo kale eti when the mark of the beast starts 144,000 izakhala kuti ilipo chizayamba ndi chigulu chambiri mark of the beast ikazabwera army izakhala yayikulu kwambiri eti izakhala kuti chizayamba ndi chigulu chambiri cha anthu 144,000 azakhala ali mkatikatimo koma adzakhala kuti sanasongoke kusongoka what do i mean sanawonekere bwinobwino kuti no uh, ma living saints aja ndi awa because anything can happen you can either be a dead saint or a living saint nde sizinadziwike kuti kuti ah, kuti uh, nanga si mark of the beast yangoyamba kumene martyrdom yangoyamba kumene eti anthu ayamba angoyamba kumene kuphedwa nde sizinadziwike kuti kodi i- i- u- kodi ugwera mu living saint kodi ugwera mu dead saint mwandimvesesa eti ndiye magulu ndi awiri gulu la ma living saints la ma dead saints ndiye nkhondo ikudzayamba now dziwani ku- ichi kunena kuti mark of the beast ika- mark of the beast ikabwera bible limatiuza kunena kuti anthu amene sapanga worship the image of the beast gulu lina liphedwa amene aja ndi ma dead saint now kuma dead saint ku sorry ku ma dead saint kunso kulinso magulu awiri eti kulinso magulu awiri ku dead saint kuli dead saint okufa panopa mark of the beast isanayambe koma ndi saint okhulupirika wangomwalira mwina anadwala kana ndi ngozi kana tani that is also a dead saint okufanso in the, uh, in the faith of the third angel ndi gulu lina la ma dead saint limenelo Uh, amenewo ndi uh, ndi ya ndi ma dead saints onsewo ndingotero then kuli gulu lina la ma dead saint amene akuzafa as martyrs mwaona eti kuti kuli magulu awiri kuli ma dead saint okufa panopa kuli dakali z sanafe as a martyr angofa natural causes or njira ina yake afa, amwalira that is also a dead saint but there's another group of dead saints amene no ndi ma asilikali a Mulungu ndi amene ndikuti ndi ma front line uh, soldiers amenewo Mulungu adzawagwiritse ntchito mu nthawi ya mark of the beast to give testimony yoyambirira testimony yoyambirira imene akudzapereka akupereka ndi their blood akupereka testimony yoyambirira ndi their blood so that is the very first testimony imene ikudzaperekedwa ndi anthu uh, I mean, ndi asilikali oyambirira amene ali ma dead chani ma dead saint akupereka testimony imeneyi ndi their blood ndatero right they will testify with their blood azafa apa ndikunena kuti ma meditations anga ankati mwa, mwa, mwa wicked ma meditations ankati i'm just sharing my meditations mwina ena mukhoza kuphunzirapo a thing or two ndiye nkhondo yayambika nkhondo imakhala ku- imakhala uko another army kuno another army eti ndiye side ya mulungu iyi ndanena kale kuti the first line the first people that god are sending they are going to die they are going to die abale ndi alongo we need to prepare our minds Yesu Khristu anatipanga warn daladala zimenezizi Anatu- ana- ana- ana- ana- ana- anatiuzanso chifukwa chake chimene anatipangira warn beforehand anena kuti izi ndikuuzani kuti Musazakhumudwe, I'm preparing your mind, mukonzeke kunena kuti ena ndinu asilikali ake, ndinu okapereka umboni ndi mwazi wanu. That is your role, that will be your position mu nthawi ya mark of the beast. Inuyo mukaperekera umboni using your blood. Akuti mwazi wa uh, a saint, wa a martyr, uli ngati seed yomwe yapa uli ngati mbewu imene yadzalidwa pamene mukufa chonchija mukupereka umboni ndi moyo wanu anthu ena azatembenuka because of umboni wanu so think of it as evangelism ndi evangel nthawi ya mark of the beast loud cry part of the loud cry is kupereka umboni ndi your blood Ndi ulaliki ndithu. So anthu ena amene mwina simunaimepo pa pulpit, do not worry, mwayi wodzalalikira ulipo. wolalikira with your blood. Nkufika ponena kuti kufika ponena kuti Bible inafotokoza kuchita kufotokoza the the specific method imeneyo tizapangidwe anthu ena ena amene azafere sikuti onse azafa choncho koma i believe this is just one of an examples that the bible mulungu anaona kuti ichi ndi chitchule anthu ena they will be beheaded this is revelation 20 verse 4 anthu ena they will be beheaded and that blood is a seed anthu ena azatembenuka it's a form of evangelism that's why amene akuti eh, sikuzakhala any starless clou- crowns eh, mu bible simuzakhala any starless cr- any starless uh, crowns aliyense azapita azapezeka ndi nyenyezi kumwamba so even if you just die as a dead, as a, as a, as a dead saint you might not think kuti you might think kuti wango wangofa and ah, that's it ndangofa not knowing kuti imfa yako ija ikupanga evangelize yapulumutsa ena ake even mbala ya pamtanda mbala ya pamtanda doesn't even know kuti ine ndikamapemphera in my prayer right now ndimanena mawu onena kuti remember me in your kingdom remember me remember me mbala ya pamtanda- mbala ya pamtanda inanena kuti remember me when thou comest in your kingdom right? I borrowed his phrase, and it's the same phrase. that I love to use when I'm praying. He doesn't even know kuti zimene nayankhula ineyo pa mtandapa anthu ena akuzigwiritsa ntchito in their prayer. So when you die, you are, test, you are giving a testimony. So ma dead saints nde gulu loyambirira limene Mulungu akudzatumiza in the army ndiye satana daniel 11 satana he will be very angry ndi the testimony ndi what is going on akuti he will go out to annihilate many he will go out to do away with many ndiye and chivumbutso 13 inapanga confirm kuti those who would not worship amene sazalambira fano la chilombo azaphedwa ena ndiye anthu ambiri adzafa and i believe to be in the millions Mundimvetsetse apa abale ndi alongo. Ineyo I believe kuti ma martyrs amene atafe mu nthawi ya mark of the beast they are millions, millions, millions. Azakhala anthu ambiri. Satana he will be killing many people now. These are paja ndikupanga share ma meditations anga eti amkati mwa wiki. The reason why Satana wants to will want to kill why akuwapha Akhristu His aim yake izakhala kuti asese onse. Azakhala kuti satana ali ndi target yoti wina aliyense amene asakulambira mu mu- wina aliyense mumusese pasapezeke ulo mmodzi amene asakulambira. And we are given a reason for this. I think it's in great controversy. Amakamba zonena kuti uh, if he would do kill them all akuti his triumph would be complete kuti no kuti victory yake itheke ya satana satana azafuna kuti asese anyone who professes jesus patsale okhaokha olambira iyeyo then for him the triumph will be complete nde he will begin at the mark of the beast kusesa anthu ambiri now uh, koma apapa paja timakambanso za death decree this is not necessarily death decree this is just kuti ino uh, nthawi ya mark of the beast mavuto ayambapo the bible tells us that some people will die in the mark of the beast there will be martyrs in the mark of the beast some will be beheaded then we don't know kuti kodi if this is not a death decree kuti no nde zizatheka bwanji kuti anthu azizaphedwa ya koma bible imatiuza kuti anthu ena azaphedwa anthu mpaka na beheading so that is serious kufika poti akud- akudula khosi that will be serious so in other words mwanjira ina okay kumbukira ndimanena kuti the whole world bible imanena kuti the whole world will hate you because of me so satana azawapangisa anthu onse kuti adane nafe ndiye munkudana nafe anthu azakhala kuti atilusira koopsa anthu ena they will just

eti ndi ma dead saint ndi amene akupereka first witness satana akupanga claim kunena kuti lamulo la mulungu ndilosatheka kutani kusunga let me prove to you ndiimika fano ndiapanga command kuti alambire i will show you kuti these people they do not love you they do not love your law nde the first witness akubwera ndikupanga kuonetsa kuti ah no there are people who love the law And then satana will say aah no koma how much do they love the law bwanji ndiaphe muone then mulungu azati ah go ahead kill them tione ngati anga- ata- ata- atakane imfa ngati angakane imfa you have won the battle ndiye kuti indeed anthu amandida ndiye kuti ah, ngati angape- angapezeke onse a- a- a- alambira nkukana kuti safa foti aopa imfa ah, ndiye kuti you're right ndiye kuti the law of god cannot be chani cannot be kept then satana ku- kuona kuti anthu ena hii sakugonjabe awo akufa akufa so now there is a group of people who are proving kuti no they love the law of god so much that they are willing to die for the law, for the sake of the law. Okay. But, okay, fine. They are willing to die for the sake to defend lamulo la mulungu ine one of my meditations ndinapeza nayo kuti tu one of my meditation napeza kunena kuti imfa ya yesu khristu ija was more inapanga zambiri yesu khristu anafa pamtanda yes to, it was to save us koma i believe it was a, inali chinali chinthu choti amapanga choti chili ndi mbali zambirimbiri zosiyana and i believe mbali ina inali to- is to defend lamulo la mulungu to vindicate kuti lamulo ilili silingasinthe that's how important this law is nde kuti lisasinthe i have to go and die so now ma dead saints they are also witnessing showing kuti no looks and to, we, we love jesus so much we love his word so much we love his law uh, kodi uja ndinanu david ori uh, david anayimba ku masalimo 119 akuti O how love I thy law, I love your law, it is my meditation. David akupanga Masalimo 119, David amangochemerera malamulo a Mulungu. David amangochemerera malamulo a Mulungu. Abale ndi alongo, there are people who are in love with the law of God. And you and I, inuyo ndi ine tikhoza kugwa nalo mchikondi lamulo la Mulungu. Timagwa nalo mchikondi by keeping it, by kulilabada, kumalichita nkumaliona benefit kuti koma ooh Mawu a Mulungu they are sweet to keep and to obey. They are very beautiful, sweet to obey. And there are people who love it so much. It will be zizaonesedwa mu nthawi ya mark of the beast kuti no, anthu ena amaikonda kwambiri mpaka na they are going to say ineo I cannot leave malamulo a Mulungu. you want me to stop going to church on saturday and go to sunday ah ndekuti apopo basi chidule mungotipha and there will be people dying that's the first witness the devil will lose the first witness kuti ah fine ndena naye kuti there are two armies eh? nde kuzabwera no second witness the 144,000 the first witness is a dead witness akupanga witness ndi imfa is going to die musaone ngati ndi small position You know sometimes tikamaganizira za 144,000 ndi the martyrs zimayamba kuoneka ngati kuti ah nthawi kuti 144,000 nde nde gulu lo lo lopambana kwambiri. Yes, to a certain degree they have a higher position to a certain degree. Koma it doesn't mean kuti nde kuti ma martyrs ntchito yawo ndi yaying'ono kapena kuti iwo position yawo ndi ya low. So far from it. Far from it, ma martyrs amene akuzafa nthawi ya mark of the beast, Ellen White anaona kumwamba o atavala ma be- ma belt, ma band ofiira mu mchiuno mwawo. Anthu azawaonera patali ma martyrs. Azaonera patali "Ah, ma martyrs awo, ah, uyo, uyo ndi martyr uyo. Uyo ndi martyr. You know mmene anthu amayendera ndi, ngati asilikali amakhala ndi nyota, kaya ma Master Guide mmakhala ndi nyota zosiyanasiyana. Kumwamba anthu azaonera patali kuti uyotu uyo ndi martyr uyo. Martyr ameneyo. Tiana paja kumwamba kudzakhalanso ndi tiana tomwe, tiana tiza- tizapezeka ufumu wa kumwamba. Anthu aza azaphunzitsa tiana tuli mwa- mwaona wo, eh amene kuti mudzafaika ndi chinthu chofiira mu mu chiuno. Ana azafunsa, ah why? They died for Jesus. Anazipereka moyo wawo to defend Yesu Khristu mu nthawi ya mark of the beast. So this is not a small position. Koma now enter the second witness now izakhala kuti number ija ya, ya akhristu ija ma millions aja akutsika millions millions akutsika and how do i know kuti it's going to be millions and the number izatsika kuti in very short time so many people will die izi zinachitikapo kale mu s- millions of jews were killed in history and bible imanena kuti history repeats itself nthawi inayake ma jews anaphedwa ambirimbiri in the millions history will repeat itself ku nthawi ya ma dark ages nso akhristu ambirimbiri nso anaphedwanso history will repeat itself azaphanso anthu ambirimbiri bible imanena kuti imanena kuti ah, imauza ma martyrs ena amene anafa nthawi ya dark ages kuti ah, gonani beni kaye pang'ono Until nambala ina ya ma martyrs ena akujoineni. Kukubwera ma martyrs gulu lina lida silida silidathe kuli gulu lina la ma martyrs mu nthawi ya mark of the beast. Koma ndimafuna ndikukha ndione nthawi, okay. Ndikufuna ndilowe ku nkhani ya the second witness now. Gulu lina lachiwiri. on mmene nambala ikutsika ikutsika kutsika satana remember kuti his aim is to finish the whole army eti nkhondo kumakhala kuphana kuzakhala kuphana ndithu so anthu anthu amene adzafe amafa ndi amene anayambirira kuyamba kupanga charge m'nkhondo muja pamakhala sikali kumayambiriro kuja "Ah, monga nkhondo zakalekale zija imakhala army ina ikubwera uku army ina ikubwera kuno komanda wakuno anena kuti charge ukonso anena kuti charge ndiye amayamba "Ah, charging towards each other amene amayamba kufa kumafa ndi ma arrows ena oh, sorry sorry i hope that didn't make a lot of noise i'm sorry ena akufa ndi ma arrow ndimati mivi ena akufa ndi zipolopolo amayamba kufa ndi amene anapita kumayambiriro remember how mmene anafera ndani uyu Yu- uria matero uraya mumati ndani kodi mmene anafera anamuyika kumayambiriro kuti akafe ku nkhondo so anthu ambiri azafa azafa azafa azafa but now As the devil is akuloledwa kuti apange trim nambala ija koma Mulungu wa wa akulo akulolera daladala ku kuwalola anthu kuti afe mnthawi ya mark of the beast is daladala he its evangelism he is saving others komanso its even for your own sake amene ukufawe Mulungu china chonse is love palibe chimene Mulungu amapanga choti just kuti atipange injure. ayi kuti atipweteke no so even kukulola kuti upite pa guillotine guillotine ndi chija amadulira makosi anthu chija its love act of love palibe chimene mulungu amapanga to injure you ndi idzakhala act of mercy act of love so mulungu adzalola anthu sayaja apangidwe trim trim trim trim then as the, the number is coming kuti no yesu watsala pang'ono kuyimirira kunena kuti no kuti the number is coming down akhristu aja satana akuona kuti awa nde apa nde ndawatha awa nde ndawatha ndawathothola ambiri mulungu akudzayimitsa kunena kuti stop I have preserved myself. Mwayiona nkhaniyi? I have preserved myself a small number. Kudzatsala ka nambala kochepa aka kokhaka. musakapweteke so mulungu azanena kuti a ah, no, no, no, no. yes ma dead saint ndi amenewo ndakulolani koma awa do not harm them and that group that second witness ndi the 144 thousand akuzapanga witness awa sapanga witness ndi mwazi awa akuzapereka witness not ndi mwazi koma nawo akuzakhala no a living witness mwayiona nkhaniyo a living witness witness wa moyo Not a dead saint, a witness wamoyo. Satana amapanga claim kunena kuti lamulo lake silotheka kusunga, Mulungu waonetsa kuti ah koma anthu taonani anthu amakonda amandikonda so much mpakana they are willing to die but now let me give you a second witness. I'm going to show you a group of people, a generation

of Jesus. That's the circle. Imeneyo nde uh, angana kutundaku ma clouds mitambo ngati ya, ya mvula mvula chonchi. Second witness 144,000 alowe mbwalo awa musawaphe so awa safa Mulungu salola. Yesu anena kuti there are some of you standing here who will not taste death. Awa musalole kufe. Awa witness yawo si ya imfa. Witness yawo si ya mwazi. Awa witness yawo ndi living witness. Akupereka umboni ali ndi moyo. Ndiye umboni wake ndi otani? Yesu azinena kuti let me show you. You see mumanena kuti lamulo la Mulungu losatheka kusunga. Yes, okay, let me show you. I am coming, I was interceding for them. I was interceding, I was in between them and the Father. I am coming out of my seat of intercession. Ndasiya kuwapanga intercede ndiye kuti alola akhale opanda intercessor pasakhale owayimirira pakati pa pakati pa pakati pa iwo ndi atate tiyalola for a period of time possibly even one year possibly for a period of time i will stop interceding and they are going to witness azaperekera umboni ndi moyo wawo kuti no lamulo la Mulungu ndi lotheka kusunga. Mwanjira ina, 144,000 adzakhala anthu oti asiya kuchimwa. Halo? Asiya kuchimwa. Nde Yesu ananena kuti to to prove to you kuti asiya kuchimwa, nda i have stopped interceding for them ndiye kuti asiya kutumiza machimo ku the sanctuary these people have basically asiya basi kuchimwa they have gotten total victory over sin agonjetsa tchimo ino pali nyimbo ina yaketu yoti sinapange publish mpaka na lero pa internet yake nthawi yake ndimakhala ndi ma ndi maganizo nayo kuti i think ndidzatulutsa album dzina album izakhala unpublished music unpublished songs of chakhumbira khaira ndimakhala ndi nyimbo mulumulu zoti ndimaziyimbiratu ndekha koma zoti sinapange publish sinazitulutse sinakalowe nazo studio

I'll just sing it to you pang'ono pajatu ndimakonda kuyang'ana kiyi right kiyi wabwino oti no ndi imveke bwinobwino nyimboyo mm. ah, yakwera mm.

That's gulu lachiwiri limene likudzaperekera umboni the 144,000. They are so serious. They are serious kwambiri pa nkhani ya kugonjetsa tchimo that they are not willing kuti apange commit any tchimo in fact they are so willing that they can even die as a martyr koma remember kuti mulungu has two purposes ah, sakufuna sakufuna wina yese apange die as a martyr when aliyense akazafa as a martyr satana he will triumph kuti he has been victorious kuti no wapha wina aliyense there's no wapha wina aliyense amamupanga oppose so he will feel victorious ndiye mulungu sazamulola kuti aphe wina aliye kuti aphe akhristu onse he will preserve himself 144000 pa chigulu chambiri chija chotino sazalola kuti alawe imfa now they'll have to live Yesu ata choka as an intercessor they will have to live mu mu in the sight of a holy God without a mediator that's 144,000 muzindipemphera nyimbo iti tisaipange publish uh, koma i believe i'll publish it because verse 1 ndinailemba chorus ndinailemba verse 2 ndinailemba pena pake koma ndaiwala pamene ndinkayang'ana nthawi inayo sinkaipeza sindinaipeza pamene ndinailemba ndinalemba in a certain diary diary yo sindinaipeze kuti ndinaisiya pati koma ah you can always write another one it's just a song of encouragement kwa inu ndi ine, kwa amene tili ndi malingaliro onena kuti tidzakhale mu gulu la the 144,000. Now, not everyone is going to be in the 144,000. And pachizungu amanena kuti don't feel badly, eti? Don't feel badly if you are not in the group of the 144,000. kuti ah, ine ndinkafuna kukhala nawo gulu la 144,000 mulungu wandilola kuti ndife as a dead saint don't feel badly ena amanena kuti our position in life is determined by our capabilities so our position in life is determined by our capabilities pamene tikuyenera kukhala moyo Zimatengela what chimene tingakwanise kupanga so not everyone not everyone can be in the group of 144,000 because some other people are not capable of chimene chimene chocho what do I mean by that I don't know kuti mafactors ake angakhale chani koma 144,000 anthu oti mmene ndimati kumayambiriroko ndinakamba kukamba za maforest mapiri ena azakhala akuthamanga kupita m'mapiri sometimes I think of It's just awa ndi maganizo a human chabe anga eti sikuti sikuti muwatenge ngati uh, kuti uh, nde the word of god ayi komano hmm. say for example i don't know Koma I, I, I just mangoganiza chabe tu maganizo anga this is pure opinion please yokha mu- mu- mu- pure opinion kuti ndimangoganiza kuti mwina munthu wa old age kwambiri kwambiri right kuti mwina ni munthu oti ah, mulungu akaona ku- akuzoonanera kuti ah, this one is a very ndi, ndi is a righteous person ndi wokhulupirika koma mwina ndo anakalamba too much Ah, that will require them to be going up the mountain hiking up the mountain or hiding in the forests running mwina mulungu akuzaonera kuti "Ah, awa mwina ndisalole so in his mercy akhoza kuwalola kuti apite koma this is just my opinion because si, by that sindikutanthauza kuti ndikuti ah ndikuti mu 144000 mulibe anthu okalamba sindikutanthauza choncho ayi ayi we don't know who comprise 144000 kuti no kuti no uh, yeah, za, we can't go into the nitty gritty kuti ya kuti otere otere ah, mm. komanso ena ena anatchula ana ang'onoang'ono mulungu azalola kuti amwalire A- again by saying that sindikutanthauza kuti 144000 simuzakhala ana ang'onoang'ono ayi sindikutero by saying that sindikutero koma ndingonena what ellen white said kuti no as the time of trouble ap- approaches many children will be led to the grave mulungu azalola ana ambiri kuti amwalire kaye so don't feel badly ndanena kuti mulungu he is wise You're- we are not wiser than god We- tim- timayenera kupanga accept will ya mulungu for our life we are not wiser than god okay 31% good we are not wiser than god so god knows better than us Akaona kuti uyuyu ndi mmene ndikumuonera gulu labwino ndi dead saint, dead saint wakenso woyambirirayo woyambirirayo asaone nkomwe Sunday law. Mulungu will allow you not to see the Sunday law, you will die now before the Sunday law. Mulungu akaunika bwino bwino aona kuti oh, ah, u- eh, ah, uyo nde definitely uyo ndi dead saint, that one is a martyr. that one is a matter mulungu azalola for you to become a chan to become a matter then mulungu akaunikaunika adzalozaso na kuti "Ah, uyo uyo that one is a living saint uyo is a living saint living saint living saint so god is wiser than us he we cannot be wiser than mulungu wako mwamba he is wiser than us so tisa

ndani mulungu wakumwamba okay pakudutsa kaye anthu pang'ono tingolola kuti adutse kaye and then I'll continue ndatsalaso kale pang'ono kutseka this is one hour and three minutes so it's about I'm about to close hi don't feel badly ndanena ngati sitili mgulu la 144000 nkomwe komwe ndanena kale kuti iyi ndi nkhondo this is a great battle the final battle so asilikali amene mulungu akuzagwiritsa ntchito ma, kuyambira ma dead saints ma martyrs ndi ma 144000 is not for is not for everybody ndinenetu zoona abale ndi alongo sometimes let us think let us use wisdom imene Mulungu anatipasa this is not for everybody you remember nthawi ya ku Baibulo anthu amadomoka mu army just for the, the manner of eating manner of mmene anamwera madzi kudomoka Mulungu anaona kuti awadomoleni so this battle ikubwera ya, ya mark of the beast Kuti ukhale mgulu la ma dead saints, la ma martyrs, kuti ukhale mu gulu la the living saints is not for everybody. Ndiye ena Mulungu akuwalola kuti apite panopa. That's why panopa mukuona anthu ambiri akumwalira. Inu mukuona ngati zikungochitika pamene Baibulo limanena kuti anthu sapanga perceive kuti God hideth the righteous from the evil to come. Mulungu akumubisa from the evil. How are they how is God hiding the, from them from the evil? Akwalola to use the underground chan, the underground route. Underground route ndiye kuti ndi grave. Anthu amakamba za secret rapture. the devil is a liar. the devil is a liar satana ananamiza anthu ndi secret rapture what is happening right now is not secret rapture panopo mulungu akuwalola anthu to die that's the type of rapture in quotes imene ikuchitika he is allowing them to die to die moti muzisilira munthu akamwalira kumasilira kuti iii nzathutu wapita mulungu wamutenga kumutenga wake I mean kuti Mulungu wamubisa munthu wa righteous amene wamwalira panopo Mulungu wamubisa wamubisa and you should be they should be happy and celebrate kunena kuti sanawalole kuti aone time of trouble time of trouble si si si si za ana timatero eti kulankhula kwake si za ana ndi time of trouble such as never was Is- is- si za ana izi amos ananena kuti inu woe to you amene mumapanga desire the day of the lord anali amos eti ngati sa- ngati ndikulakwitsa mundikonze mukhoza kundikonza in the comment kuti ah no atsogoleri it wasn't amos it was wakuti mukhoza kulemba in the comment type in the comment ngati anali amos just type kuti ah, yes atsogoleri ameneyo anali amos yemweyo woe to you who desire the day of the lord is no, it, ndi tsiku is akuti is it not darkness anzathu Akatolika ndiye amangoyimba asakudziwa nkomwe amangoyimba nyimbo yawo yabwino iti

Akuti ku history kulibeko nthawi ngati imeneyi, ku future kulibekonso nthawi ngati imeneyi. It is only this period. Siyidzakhalako kutsogolo, kumbuyoku siyidakhaleko. Nthawi ya Nowa, Chichewa cha cha cha masiku ano, ikulenga. Nthawi ya Nowa ikulenga. So these are Akuyenera kukhala asilikali enieni and that's the mindset imene tikuyenera kupanga develop tisiye kukhala ma weakling hmm. Pabweranso dzouluka uluka pano ukazikufuna chani kaya ah, inu kuzungulira zungulira zungulira foni yeti we need to develop mindset imeneyo abale ndi alongo it's not for the weaklings we need to, we need to be thinking in a soldier mindset we need to be strong bible imene kuti be strong be courageous chikristu is not just about humility and meekness oh, uh, no you need to be strong and courageous you need to think like a soldier of course by the power led by the holy spirit koma courage courage kukhala wolimba wo, wo mtima is a character of yesu khristu that's why Mulungu ife amamupanga amafanizira pena ndi mkango because that's part of the character of god you know we need to be courageous There's kukubwera nkhondo, there's a battle. Mifuti ili kale ready panopo to shoot us down. We need to be courageous kuti we are not bowing to the institution of the beast. Sitikupanga nawo zimenezi by the power ya mzimu woyera. Courage ndi character ya ufumu wakumwamba ndi character ya uh, uh, army ya Mulungu. so this battle ikubwerayi si battle yaing'ono it's, and it's not for everybody so do not feel bad badly if god allows you kuti no simuona nkomwe nkhondo imeneyi do not worry as long as wafa mwa yesu as long as wafa dzina lako lili lalembedwa m'buku la anthu amoyo that's fine that's okay inu Ine nthawi inayake ndinkaganiza mu this is in my human thinking human thinking again eh, kuti kungonena kungokambano mwawo munthu paja pano timakhala tikucheza eti tikungocheza maku ine pena ndimaziganizira kuti ambuye akumwamba mmene ilili nkhondo ikubwerayi Ndiye ma soldiers abwino bwino amphamvu bwanji mukuwalola kuti azipita enanu ndi ena ngati atamwalira ma Goodman Goodman si ndi amene amene akazapanga loud cry nthawi ya Sunday law you know just thinking it in a human thinking kodi amenewa si ndiye ma soldiers oonekeratu awa kuti awatu awa nde ma soldiers awa. Kenako 2017 Moses Mason. Aaa, abale, awa sinde ma living saints awa. Koma I'm just trying to say kuti you can imagine ngati Mulungu akulola such soldiers to go to go beforehand oh my friend so um, don't feel badly yeah okay so uh, let's tiye timangirire timalizitse sorry for my disturbance mukandiona ndikuweva ndekuti pamadutsa munthu kapena anthu ya so akumangondiyang'ana akumangodabwa kuti kodi akutani nde akumangondiweva yeah so takamba zonena kuti let's mangilia the whole issue titseke sabbath monologue ya, ya lero takambonena kuti tanena kuti chani ma meditation anga a wiki ino two groups imene ndapeza the dead saints and the living saints ma living saints ma dead saints akupereka the first testimony with their blood afa. Mwazi wawo is not in vain, sukupita pachabe. Mwazi umene uja ndi mbewu, mbewu imene yoti itadzalidwa idzabereka zipatso zake. So ndi evangelism, loud cry. ndi loud cry ndithu ndi evangelism ndi loud cry ndipo anthu ena azatembenuka chifukwa cha testimony wa mwa, ya, wa, ya, ya, testimony wa mwazi testimony ya mwazi testimony ya mwazi imene azapereke mamatas mamatas azakhalapo ambiri I believe in the millions, this is my belief, kuti azakhala azakhala hundreds of thousands of people are going to be dying pa dziko lonse, ena ku America, ena ku Africa, ena ku Asia, ena ku Europe, sorry, ena ku South America, ena ku Australia. they will die they will die they will die koma mulungu salola kuti akhristu azafike pa zero because satana would triumph azakondwera kuti no I have gotten the victory ndagonjesa kulibe chikhristu ndachipanga obliterate kulibiretu chikhristu he will triumph nde mulungu sadzalola kuti afe anthu onse he will preserve himself 144,000. Amenewo they will be living saints. Living kutanthauza zoti azakhala ndi moyo mpaka Yesu kutulukira mitambo ya kumwamba. Sazaona imfa. That's ndi amene akuzapereka umboni wachiwiri. Umboni woyamba tanena kuti akuperekedwa ndi mwazi. Umboni wachiwiri ukuperekedwa by kukhala wopanda mediator wotiyimirira, kukhala moyo wopanda tchimo lina lilonse for a number of days, weeks, even months, even a year. Ma 144 azakhala in the sight of a holy God without a mediator.

ndi ganizo lonena kuti, Mwina nkutheka pali tchimo limodzi limene silinakhululukidwe. Nanga si now they know kuti apapa nde kuti Yesutu watuluka. E, even thinking about it ineyo mtima wanga wapanga zina zake even thinking about it zikundipatsa mantha m- ka- mantha ake i mean kuti basi ka, ka, ka, ka, ka, he? ka nervousness kenakake kuti ah, ah, what living in the sight of the holy god without a mediator eh? Ambuye atithandize kugonjetsa tchimo. So those are the two groups. Kumbukirani kuti ino aliyense akuyenera kupanga aim kukhala 144,000 mwa njira ina aliyen aliyense akuyenera kupanga desire kukhala without sin aliyense akuyenera kukhala kupanga desire kukhala victorious over sin aliyense akuyenera kufika pa point yoti ino akhoza kugonjetsa agonjetse tchimo we have to repent repentance imatanthauza to turn away from sin tikuyenera ku, kusiya tchimo that's the truth tikuyenera kusiya tchimo mundimvetsetse kaya komano as people are seeking kuti no agonjetse tchimo limeneli. Ena adzafa in the process, ena adzafa as ma dead saint. Koma gulu lina lidzaloledwa to reach maturity, full stature. Abereka chipatso, mtengo uwonekera wonse, chipatso chonse chiwonekera. Amene aja they are the 144,000. Mulungu amatcha kuti they are the first fruits, zoyamba kucha. Imandisangalatsa ine ndi mmene ananena Baibulo la chi Chichewa. Imamveketsa bwino kuti zoyamba kucha. Zoyamba kucha. Alibe banga lina lilonse. Mulungu atithandize to aim for that. Eya abale ndi alongo. So tikamakhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku Tiyeni tigonjetse tchimo. Tiyeni tigonjetse tchimo. Malamulo khumi tiyeni tiziwalingalira every day ndi kumawa nkuma, nkupanga mmatya nkupanga strive kupanga conf, kuti tipange conform to lamulo la Mulungu tisanapange any act tizipanga act- action yathuyo mundikhululukiratu nthawi zambiri ndimafuna ndi- ndilanene mchichewa koma zimangopezeka kuti mawu ophweka amene andibwerera ndi amchizungu koma ndimayesetsa kuti ndiyamasulire eti ndimayesetsa tisanapange any act tisanapange kena kalikonse tizipanga act tizipanga chinthucho in reference to the law tizikhala tikuganizira lamulo la mulungu so for example ukafuna kupanga chinthu always think kuti kodi ichichi sichikupanga iyi si bodza ili sichipanga violate lamulo la namba 9 ichi that's how mindset yathu ikuyenera kusintha we must always think of tikamapanga chinthu tiziko- tizikhala tikuganizira lamulo la mulungu kuti koma is this not violating lamulo la mulungu chimene ndifuna ndipange panopochi kodi ichichi sichikuphwanya sabata Kodi ichi ichi sichikuphwanya lamulo la namba 9? Ndikapanga chonchi sinditero ndikukhala mu bodza apa? Ndikapanga ichi ichi si false testimony iyi? Ndikatere apa ah, sinnabe apa kubatu uku. Oh, battery langa oh oh battery langa. Eh, eh. lasuntha mwachangu bwanji? So we must always act in reference to the law of God. komano ndi, ndi, ndi, nditseka nkhani motere we cannot sit- osasunga malamulo mu mphamvu yanu never zosatheka osasunga malamulo kuti kungonena kuti ine ndisunga malamulo ayi ndi zimene anachita ana a israeli kumayambiriro kuja covenant imene ndi mulungu ma- ndi imene mulungu ananena kuti ayi mwanena kuti ine ndisunga aa tipange covenant yachiwiri tialembe malamulo pa mtima panu simusunga malamulo mu mphamvu yanu hebrews aheberi amanena kuti yesu did it through the eternal spirit kudzera mu mzimu wa muyaya mzimu wa mulungu kudzera mwa mzimu woyera and that is why ine mumakonda kundimva Ndimakonda kukamba nkhani ya Mzimu Woyera. Tikuyenera kumabatizidwa ndi Mzimu Woyera from Sunday mpaka Saturday, 7 days. Timayenera tizilandira Mzimu Woyera daily mmene timalandira chakudya everyday. Tsiku ndi tsiku timayenera kulandira ubatizo wa Mzimu Woyera. Tsiku lathu limayenera liyambe ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Very kumayambiriro kum'mawa uku, kumayambiriro kwa tsiku, musanayambe kukapanga, kugwi- musanapite ku ntchito, musanapite ku munda, musanapite ku kukagulitsa ah, mandasi kapena zigege, musanapite ku mabizinesi anu, ma activity ambiri amene akhale Devotion ya mmamawa ya wekha, secret communion, devotion ya wekha. Osadalira devotion ya gulu ija, imene chayi, imene n'za gulu zimene zija. You are supposed to rely on devotion ya personal. Aliyense, aliyense amene adye payekha. Aliyense amene alandire Mphamvu ya Mzimu Woyera, alandire spiritual life payekha, adzadzidwe ndi Moyo Wauzimu payekha. Ndi chimodzimodzi zimene timadyera pa tebulo. Sunganene kuti, Tikakhala pa tebulo aliyense amagawa chakudya, inde, koma aliyense amakhala akudya kuti adzithandize iyeyo mwini, iyeyo akhale ndi moyo kudzera mu chakudya chija. That's communion with God. aliyense amene alandire chakudya payekha secretly akuyenera mu secret communion kwa yekha kumbali one on one ndi mulungu akuyenera azilandira mzimu woyera and this has to be activity yoyambirira of the day 1 to 2 hours yabwino ukupanga personal devotion uh, bible amene akuti G, akuti jesus akuti from uh, not bible Ellen White ministry of healing amene akuti

hours inu mwapanga spend ma minutes anga 2 3 minutes abayenda alongo we need to be serious ndi za moyo wauzimu ze- we need to be very serious so let us do, we will do it by the through the eternal spirit sitingadalire so this is how this is sorry zinthu zokwerakwera zayambapo i think i think kulowanso kwa dzuwa kusi kwa dzuwa likukhala ngati likupita kwake pamene ta- talandira mzimu woyera tabatizidwa ndi mzimu woyera then Mzimu Woyera uja ameneno ali mwa ife kumayambiriro kwa tsiku kuja, as the days, the day goes, pamene dzuwa likupita mpakana kukalowa, it is, mphamvu imene ijayo, it is the power of the Holy Spirit imene ili mkati mwathu imene yativindikira, is outside us, it is within us. It is through that power that we keep the commandments of God. Timayenda in the law of God. Ine ndinangoti tilekeze pompo for today. That's how tingagonjese chimo. That's how we can become victorious mwa Yesu Kristo. Ndikufunirani zabwino zonse wiki imeneyi Mulungu akudalitseni. wiki yonseyi mpakana seventh day imene ikubwera. Mudzakumbukirenso Seventh Day kupita ku tchalitchi ndikulisunga kukhala loyera. Ndimakuyamikani kuti mumaonera ma, ma Sabbath monologue. Ambuye apitirize kukudalitsani. Ngati mumakonda content imeneyi, please muzilemba mu ma comment mu. You know zimamulimbikitsa munthu kuti no apitirize kugwira ntchito imeneyo. Write in the comments say something nice eh? osaumira makomenti say something china chilichonse ah, god bless you eh? ah, mulungu azikudalisani ayi mutipasebe content ina funsani mafuso ena akhoza kufusa mafuso, koma um, monologue ina yake bwanji muzatiyankheko funso lakuti bwanji muzatiuzeko zakuti you know let's interact let's talk let's help one another iron sharpens iron. Ambuye akudalitseni. Ndiona ngati titseke pomwepa. Ambuye azikudalitsani. Amen.